Una curva fata a totu coddu sa machina mala a poderare s'istumbada a supre un arbore. Ch'est acabada gai in carrera Campania sa cursa de tres zovanos de Orane chi fini chircande de fughiri a una volante de sa Pulizia. Sa peju sorte l'at apia Roberto Coi, bintichimbe annos, mortu in intre notte in s'ispidale Santu Frantziscu pro sas pistaduras. Fertos fintzas sos àteros chi fini chin issu in màchina, Salvatore Morittu, bint'annos, chi fit guidande, e Giuseppe Dessolis, de decheotto. S'incidente est capitau a ora de sas ùndichi 'eri sero. Sa màchina, secundu sos rilievos de sa questura, fit in carrera La Marmora cara a Viale Mannironi, cando una volante at comintzau a la sichire pro la firmare pro unu controllu. S'Alfa chentubarantasette, a pustis de àere imbucau in sa Rotonda, est afilada a carrera Lucània e a totu coddu est intrada in Viale del Lavoro, semper sichia dae sa volante. Pro mala sorte però sa màchina, picande una bortada, at iscutu a su marciapiedi e ch'est andada a supra de un'àrbore de carrera Campania. Pro su corfu ch'est butada a s'àtera ala de sa carregiada, perdende peri su motore. A dare s'allarme est istada sa volante de sa politzia chi la fit sichinde a su locu est supriu su chent'e decheoto ma sa màchina fit tropu male conza pro che poder bocare sos zòvanos arregraos in intro e b'an depiu pessare sos pompieris. Sas conditziones de Coi dae deretu fin graves e a nudda sun bàssias sas curas fatas in s'ispidale. Sos àteros duos sun fertos ma non sun in perìculu de bida. Sa politzia at aviau sas indàgines pro cumprèndere pro ite sos zòvanos si che sun fughios. Sa màchina est istada percuisia pro chircare elementos de profetu a sas indàgines. Sos rilievos los an fatos sos carabineris. S'est concruiu in Nùgoro su ziru in Sardigna de su postale de su Sap, su sindacau autònomu de politzia, chi est trabicande s'Itàlia pro collire firmas in favore de sa proposta de riunificatzione de sas sete fortzas de politzia in d'una ebbia. Unu progetu chi secundu su Sap diat garantire prus securesa a sos tzitadinos e prus pacu tassas. Su segretàriu generale de su Sap, Gianni Tonelli, e su segretàriu provinciale Salvatore Burrai ana ispricau s'initziativa. Sa presèntzia de sete fortzas de politzia addòpiat ufìssios, centrales operativas, aumentan sos gastos e mìniman su personale addetu a sos interventos in sas carreras e operativu. Sos tzitadinos duncas depen pacare prus tassas pro mantènnere un aparau burocràticu gai mannu, ma in càmbiu an prus pacu securesa. A mala annata su guvernu pro risparmiare est minimande sos presìdios in su territòriu. In su territòriu de Nùgoro puru an a tancare sos presìdios de sa Polstrada de Vonne e Orosei, sa Polfer de Macumele e sa Politzia Postale de Nùgoro. An a èssere prus de duchentos sos esposidores chi an a partecipare a Mastros in Nùgoro chi cumintzat a oje. Una manifestatzione in s'àmbitu de Autunnu in Barbàgia, ideau e promòviu dae s'azienda ispeciale de sa Càmera de Cummèrciu de Nùgoro chi previdit bintotto tapas e at sa punna de èssere una vetrina pro sa cultura, sas produtziones de artesania e enogastronòmicas de su territòriu. Una manifestatzione chi in sos ùrtimos annos est creschia meda, est atirande semper prus viazadores dae totu Europa, chi nd'aprofitana pro connòschere menzus sa Sardigna de mesu. Nùgoro pro s'ocasione at apertu sas domos comunales, sos zassos espositivos, sas cortes, sos museos pro acollire in sa menzus manera sos istranzos. Sos assòtzios culturales an ammaniau unu pore cosas. Mustras de fotografia e de pintura, costùmenes traditzionales, bestimenta, sos artesanos an a apèrrere sas butecas issoro e no at a mancare sa mùsica traditzionale chin sos coros e sos tenores. In prus de sas domos comunales est apertu fintzas su mercau de Pratta Mameli e, custu sero, in sa Pratta, b'at a èssere un'anteprima de sa manifestatzione Animanera Mediterrànea, promòvia dae s'assòtziu Intermezzo, chin sos musicistas nugoresos de sa Cala Gonone Jazz Project, naschia gràssias a su contipizu de Antonio Ciacca. Dumìnica manzanu b'est sa nobidade de su Cojubiu Nugoresu. Gli Amici del Folklore e su Coro Sos Canarios an a rapresentare su cojubiu nugoresu anticu. Totu sos nugoresos sunu cumbidaos a partecipare in costùmene. S'isposu at a mogher dae Carrera Gràssia Deledda e, acumpanzau dae sos parentes de s'isposa, at a arribare a Carrera Ferracciu, dae cue totu paris an a andare a sa cresiedda de sas Gràssias pro sa missa. At a colare fintzas a in Nùgoro cras sa marcia ùnica pro su traballu, promòvia dae sos traballadores de Meridiana chin sa punna de riunire totu sas vertèntzias in atu in Sardigna. Sa marcia est mòghia a mesudie dae Olbia e in bator dies at a colare in Siniscola, Nùgoro, Ottana, Iglesias e Casteddu, a ue at a arribare su dechesete de Sant'Andria. Ma s'initziativa no at a acabare in Sardigna, ca sos dipendentes de Meridiana cheren andare a sas àteras sedes de Meridiana puru, dae Milanu a Firentze, Verona, rucrare sas Alpes pro arribare a Parigi, ube istat su prìntzipe Aga Khan, mere de sa cumpannia aèrea, pro li dare un'istriscione chin sas firmas de sos milli seschentos trintabattoro esùberos de s'azienda. Una trintina de maglietas rujas sun mòghias in màchina cara a Siniscola. Cras a borta 'e die an a èssere in Nùgoro, ube an a dobiare in Munitzìpiu su sìndicu Alessandro Bianchi e sas delegatziones de sas aziendas in dificultade. Dumìnica an a èssere in Ottana, suta a s'istabilimentu de Ottana Polimeri, un'àtera impresa chi at postu in cassintegratzione otantotto dipendentes. In s'ìnteri, suta a sa turre faru de s'aeroportu de Olbia, ube dae unu mese b'est su pilota Andrea Mascia, custu manzanu sunt arribados sos istudentes de sas iscolas superiores. chin sos pitzinnos bi fin sos allevadores de Coldiretti e su Movimentu Pastores Sardos. S'obietivu de Unica per il Lavoro est cussu de pònnere paris totu sas vertèntzias apertas in Sardigna, chin sos traballadores de sos zassos de crisi, dae su tèssile a s'allumìniu fintzas a su mundu de su sartu, chi an a andare a bratzete chin sos dipendentes Meridiana in sas tapas de sa màrcia. Sunu medas sos nugoresos chi in custas dies sunu fachende sa Novena de Nostra Sennora de sas Gràssias. Una festa chi naschit de cando est istada fravicada sa cresiedda de sas Gràssias in su bichinadu de Seuna, ube fintzas a sa metade de su Nubichentu istaban sos massajos. Custu ligàmine est afortiadu chin sa gràssia fata dae Nostra Sennora a sos nugoresos chi l'aiant pedidu sa gràssia pro una pesta de colera in su milli otichentos e doighi chi che fit isperdende sos nugoresos. Dae tando sa citade cada annu in ocasione de sa festa de Nostra Sennora donat sos sirios in sinzu de reconnoschèntzia pro sa gràssia fata Sos amministradores e sos rapresentantes de sos bichinaos in professone arriban a crèsia e ponen sutta s'artare sos sirios, sìmbulu de su ligàmene forte intre Nùgoro e Nostra Sennora. Sa nobena la naran sos prades giuseppinos. In sa missa de eris sa prèica l'at fata Mussennor Giuseppe Mani, archipiscamu emèritu de Casteddu. Chenàpura chi benit est in programma sa missa solenne nada dae Mussennor Mosè Marcia, piscamu de Nùgoro, chi at a rinnovare su patu de fide intre sa citade de Nùgoro e Nostra Sennora de sas Gràssias. A borta 'e die, peri sas carreras nugoresas, at a colare sa professone in onore de Nostra Sennora, chi at a tancare sa novena.